ị nwere onye ọbịa unu na-apụ apụ unu na-abata abata anọ m ya a sị ka m bịa mara mana ebe ọ bụ na aka gị ejiri eju nsogbu adịrọ ngwa na emechaa ebe emechaa ya afụ mm, emechaa ya nọdụ na-akpa mm.

ikwukwara ibe ya ekwu nke na-ewekarịsị m na-ewe m n'ime ọkpụkpụ bụ na ndị afụ na-enekwa ụlọ anya sịrị na tutu m abata n'ime ụlọ na m ma akwụ ụgwọ ihe a na-akpọ mita and enyego m ihe ego nwoke nụnwa afụrọ m ya mita m afụrọ m ya ọ ka unu si eme unu bụ ndị ori ị necha m anya m ihe gị ndị na-elekọta ụlọ a eyiri gị caretaker

i che na ntụ oyi m ahụ na ọ narọ amasị m ife afụ eji akwọ ihe na-eme rụrụrụrụrụrụ na ọ narọ amasị m i che na ọ dịrọ m mma n'obi na m agaghị etinye nwunye ka m gwakwa gị ihe unu amatara ọ nwere ike ibi n'akụkụ nke ọzọ ba na-abịa ezu ọkụ anyị ahụ ike anyị wee na-agba brabrabrabrabra dịka ụgbọ nọ n'elu ọ na ị mara chere ka m gwa gị ọnụ nwa ịgba ndị a na-ewere ọkwa ọ na-enwe uru ọkụ bara ha were ha mepụta ihe bara uru enweghị ihe m eji ọkụ eme

ị ka nọ ebe a ma gwa m ọzọ ka m gwakwa gị anwakwala anwa pụta ọzọ bịa ebe m nọ na-ewetara m ọnụ sọ ọkụ azụ biko kwe jekwa jụọ ese ị ga-atụba abalị ole na ole bịa na ya bịa na ya dị abụrụ okwu n'ụka jekwa jụọ ese jee jụkwa ha ese jụkwa ha ese

onye na-ewute gị ọkwa nwaanyị ka ị wụ zuru ezu jekwere mkpụrụ ofu nwoke jee ghọgbuwe ya ka m taa ogbu ka kpọrọ nwoke ahụ gbuoro jee kpọrọ ofu nwoke ahụ gbuo ka m taa ugbu ka nke gbasara gị ị ka ha nọrọ onwe gị ị na-agagharị na-achọ ekwuru ka zụrụ onye ị na-aghọgbu asịrị ka asị n'elu ka ha dị mmakwana ihe mkpọrọ n'ụdị ibi n'ụdị ụlọ nke ama aga m aṅụ mmiri tọwa iko n'ụlọ okwu n'ụka isi isi ebe a ị pụta nga ọ gịnị

ego anyị ya ọ bụkwa mbinye ka ọ bụkwa n'efu ka nye ọkwa mbinye mbinye ka mbinye anụ m enye ya n'efu o nwe ife na nwa na elaka ọ sị na mmadụ nwụnarụ ya mgbe binye si o mecha ife na-eme ọzụkwa gị onye m anụ m setrabek ọdaba m ị nụ na nwee ụlọ nchekwa akụ m mepe ebe a

ị chọkwa m bịakwa gị aka n'ahụ m bịara gị aka n'ahụ bịara gị ị chọ inye ọla inye ọla ka obere nwa nne na nna m

achọrọ m ime ya as a surprise party A surprise. Enwekwara m taste na moto. ama m nwa na onwe m nwere taste ịbata in the morning wepụta gị sị go and open that car outside Go surprise Chief, chief, bro. Ị ga-eji ntọgbugo m

nna mmadụ atagbuola onwe ya n'afụfụ kemgbe ụtụtụ mmadụ m pụtara n'elekere asatọ na-akwụgharị ịgbago ịgbadata onwere ife afọ onye ọbụla ịkpara aka asị na prepaid mita nke ọbụla ịkpara aka asị prepaid mita nna prepaid mita ya sagolo anyị ọrụ cha kpamkpam achọrọ m ịgwa gị na m chọrọ ịrapụ ọrụ ahụ ihe anyị na-eche wụ ihe nọ n'ụlọ kemgbe ụtụtụ ka anyị na-agagharị nke ebe ọ kasị wee wutekasịa m nke nwaanyị na anyị na-atụ anya na onwebe prepaid mita ka erusikwa dị ọkwa na-etinyekwa na prepaid mita ee o tinye ọchọ na-abịa bịa tinye prepaid mita kwa ihe ọ na-agwa anyị ichetakwa mgbe ahụ ọ wụ ochie mita by this time na-akpa anyị anyị maka a na-ata ife aghọtara m ife mere ndị ọchịchị nji prepaid mita ya salụ mmadụ ọrụ ọ na-abụkwa anyị bata eburu lada akọtụpụ ọkụ akọtụpụ nke akọtụpụ nke ndị nwe ụlọ apụta chọọla anyị aka ikpeazụ akpa anyị eju anyị eje taba ife alụ ime ụmụ nchọnchọ ego ahụ anyị na-enweta mgbe ahụ hmm? ọ na-abazi n'akpa ndị gọọmenti nwa ya alụkwa ụdị ọlụ a ihe mekwa gịnị ị chọrọ ịresign resign ebe a ka ọ nọ nkịta na-eli nsị eze ana-ele ewu mbanụ onye isi ka m gwakwa nke bụ eziokwu onwe nataghị mgbe gọọmenti ya eji ya emechipụta n'ihi na ụmụ obere ego ahụ na-abata anyị n'akpa ọ zi n'akpa ha ka ọ na-aga nwa nataghị agụgo gị ihe m ga-agwa gị ọ ịchọ ọrụ nche i mechie ọrụ na mgbede ọ dị n'abalị i je chebe nche ka i wee nwee ike ịsupport ka i wee nwee ike ị na-agụkwanị na

ana m ekele ọrụ ga gị nwa bụ nwa na-ele aka ọrụ ka m fụ na nke Apolos ee ọ bụrụ na iru gbanwere agbanwe na ewe na-ekwu iwe ee o nwere ndị ntọ njụrụ o nwere ego m biele Apolos anya jide elu m ego nne na esi anya jide elu njezie ka nna gị ego ma ọ sị na o were ego binyekwa m ego apọlọs ebinyere m ego apọlọs were obi ya were ego nye m sị m wee tinye na ahịa m na-azụ ọ sị na aka m na-ere na ọ laghị ya na m chinji ahịa m na-azụ o nye m ego ka ntị so enwekwa ego o binyere m ya o binyere gị ego i wee mepee ọnụ wee na-ekwu ya a sị m onye ke nke gbasara gị ka i ji na-ajụ na apọlọs nyezi m ego ọ gbasara gị chelụkwa ka m jụọ wee ya o nwere ife i mela apọlọs o were ego mekwara ihe dị ka gịnị o nyere m ka m tinye n'ahịa ọ ya na-ekwu ị ma ife m ji ajụle achọrọ m ịgwa gị ọzọ ma ọ bụ m dọọ gị aka na ntị taa bụkwala izizi bụlụ ikpeazụ m ma-anụkwa apọlọs n'ọnụ gị ịnwakwana ya anwa ị ga-agekwe n'ezi ị nụ ihe m gwara ọ dị ka ara ọ na-agba gị o nwe ihe na-eme gị n'isi nwaanyị a isi ọ dịkwa gị mma isi ọ dịkwa gị mma a sị m ọ dị ka isi ọ na-ekopụ gị ihe

ebe a ka ị na-alụ abụ m dealer moto ndị dealer moto ị na-ele moto ị na-ele moto wee yili akwa ọlụ ọ bụkwa na ee na mba akwa ndị ndị ndị ndị ire moto ee okay ị na-enyelu ndị na-ele moto aka na mba abụ m dealer ị chọrọ ịzụ moto ị bịara ebe ị na

oge ọbụla ọ na-achọ onye ga-enye respect ọ nara enye mmadụ eh? rapụ nụ m ọ bụkwa na unu mụ na arapụ m ka m dọkasịa ya ọ gbasa akwa m ọ bụrụ sọ m ike na nwere fa nọta n'ọgụ ọ nọrọ ebe ụnụ na-anụ ọgụ dọkasị akwa gba onwe ụnụ ọtọ chikwuo mbọ n'iru nye onwe ụnụ mark n'iru ka ndị ndị ofe mmanụ na-egbu egbu n'iru biko eji m chineke yọọ ụnụ ụnụ anụzikwana ọgụ ọ dịrọkwa mma ya tesitiri nwa ka m mechi gị kịta ihe a tesitiri nwanne ya agbara gị ego nyere gị kemgbe ọnwa ịnọ kedu ebe ọ dị ike e nyere nne m ego awa isi m ihe etikere m ife a na-etinye etinye n'ụlọ ụka isi eme a sịrị m egbe eluigwe ya agbagbu gị nkịta ya alacha gị anya atụrụ enwere nwanne ya egbu gị ihe adachi

Silas Nwaba Silas Nwaba